yani ko k'a faamu n'est-ce pas yan ko ko seli tɛ silamɛya ye ne welela ka taa faamaw fɛ minisiri ko ne ma ko ayidara ko seli tɛ silamɛya ye nka ko mɛ k'o tuma na mun de bɛna kɛ silamɛya ye ka pɛrɛn-pɛrɛn ee ne ko i bɛna a ɲɛ dɔn.
bonjour et bienvenue chez Kabala. o ye n'est-ce pas camu fa de ye ne wele. an nana a ko ayidara i ye min fɔ ni min ma d'a la o y'o kungo ye nka ne dan b'a la n b'a f'u ye ne ta ye n ka du ye faama ma ne ka du di yan i ka mɔgɔw wele a ka na waajuli kɛ n ka so camu fa

fasikun ɛ kuranɛ tɛ ala ko cɛw ma minnu bɛ seli ala kira ka misiri kɔnɔ ko a kafiri ko a kira kana seli u su kan k'u kafiriyara ale ala ma u kafiriyara kira ma ko wa u sara fana k'u to cɛnni na alors karamɔgɔw bɛna min bɛɛ k'o ye nafigiw de ye ɛ nafigi de kɔrɔ ye di min ye ala ta bange k'a sɔrɔ min bɛ k'a fɛ ji jukɔrɔ o tɛ ala ta ye n k'o de ye nafigi ye ɲɛfilatigi tɛ wa ɛ ni misiri ko alahu akubaru cɛkɔrɔba min ka ka seliji ta ayiwa an ka taa misiri wele la o denmuso de ni mini-jupe tɛ cɛw bolo nin ye wa segi y'u milika o denkɛ de tɛ ka walimusow tigɛ nin ye wa cɛkɔrɔba ye tako joli kɛ kolokani dabalijugukɛ la o y'a bali ka don misiri kɔnɔ asitafurulayi kolokani u ka yafa n ma komi u b'o de fɔ o de la n bɛ yafa ɲini kolokanikaw fɛ o la n bɛ fɛ ka min fɔ ani bi bɛɛ ka kan mɛ camu fa n dɔgɔkɛ y'a fɔ sisan ko a ye bi labɛn tiɲɛ don a ye camu labɛn de camu y'a sɔrɔ fɛn dɔ labɛn n'a ye n dɔgɔkɛ y'a fɔ tiɲɛ don a fa kɛra ala fɛ a kɛra mɔgɔw fɛ sinɔn moriw yɛrɛ karamɔgɔ yɛrɛ bɛnn'a kan ne y'a fɔ n k'u kana sɔn k'a ta a sɛbɛnnen don papiye la u b'a wajuli kɛ ko hasidiya feerela karamɔgɔw ma karamɔgɔw man ka jɔ nin kɔrɔ ni n'i ko i ye hasidiya san o kɔrɔ i ye janɛmɛ san fo k'i sa sa i b'i labɛn sa janɛmɛ de b'i ɲɛ ko karamɔgɔw ɲɔgɔn hasidi tɛ mɛ camu fa ye ne wele a den bi ne kalan san kɛmɛ mɛ a ko n'a kɛ n ka so camu fana ye accepté ne de bɛ waajuli kɛ n'a sera yɔrɔ dɔ la cɛ min bi girin ka wuli a bɛ kabako kɛ dukɛnɛ na yan ko hasidiya tɛ dusukun na n'o tɛ karamɔgɔw kɛtɔ ka ɲɔgɔn ɲɔgɔn bisimila tiɲɛ yɛrɛ la a ma nɔgɔn dɛ o ye kɛnɛ kan ye mɛ min bɛ f'u fɛ u da jukɔrɔ so kɔnɔ yen o ka jugu o ye nin tɛ bɛɛ ta tiɲɛ n bila bɛɛ sanfɛ k'i bila bɛɛ sanfɛ cogo di tiɲɛnikɛla ye ala bɛ sɔn o ma wa ala ta fɔ to ala kɔ i ka kɔlɔsi feere bilahi i bɛ yɛlɛ kɔlɔsi tigiw sanfɛ ne ye nin de fɔ karamɔgɔw ye u kana tigɛ kira ka kuma na n'u bɛ kira nɔfɛ dɛ kira cɛ ka ɲi a ɲɔgɔn tɛ a ɲɔgɔn tɛ cogo di n'a cɛ ka ɲi o mun bɛ se ne ma ne t'a ka cɛɲɛ sɔrɔ bilen o. n'a ka ɲi bɛɛ ye ale de kun ka ɲi bɛɛ ye kɛ ne m'o sɔrɔ o n'a ka jɛ a o ye jɛya da mɛ ne finna o o tuma ne niyɔrɔ ye jumɛn ye ala y'a ci ni min ye o tuma ala y'a ci ni min ye n'an y'o minɛ an bɛ bɛɛ dan bilahi kan'i yɛrɛ nɛgɛn kɔlɔsi bila wurudi kɛ fo k'i ta tiɲɛ ala ɲɛ b'i dusukun de la janko maa min k'i ye ala mɔgɔ ye o de ka jugu a bɛɛ ye e b'a fɔ mɔgɔ ye ala ko ta kira ko ta e bɛ taa so kɔnɔ ka t'i sigi ni kɔlɔsi ye ya alahu ya ala fatiya tatɔ ala ɲɛ bɛ dusukun na a ka jɔnw ko man d'i ye i b'a fɛ dɔ ka du ka ci i b'a fɛ tasuma ka dɔ ka nafolo minɛ ala bɛ e ka dugawu jaabi yan n ko ala de bɛ dugawu jaabi jinɛ tɛ mɛlɛkɛ tɛ ala don karamɔgɔw bɛ ɲinɛ nin de kɔ hasidi ye kafiri ye i bɛ janɛmɛ kɔnɔ i sara yɔrɔ o yɔrɔ jamu aw b'a dɔn ne n'a bi ɲɔgɔn fɛ a ka ca san bi saba ye bi
a ka ca san bi saba ye bi a ka kɔɲɔ na o de la ne ni dili modibo ye ɲɔgɔn dɔn yan ni jɛ donna an jɛ fo ka ha ayiwa ayiwa alihamudulilayi a ɲɛna alihamudulilayi o y'a sɔrɔ ninnu ka dɔgɔ jabadenya
jabadenya fɛn min ka kɔɲɔso donna nin kare kɔnɔ walayi ne tun bɛ yen y'a sɔrɔ i bɛ cogo di ne ne ne ne ni ɲɔgɔn cɛ y'a sɔrɔ i ka dɔgɔ sa e ma bɔ fɛn fɛn fɛ ka e ne e ne ni ɲɔgɔn cɛ e ne i ka kɔrɔ ne ye dɔɔnin dɔrɔn de mɛ ne ma taa a taa yɔrɔ dɔn a taa mɛri kɛ o kɛra i mana kare fɛ da dugu a taara muso bara caman ka kɔɲɔso kɛra ale olu denmisɛn ale kale kɔkɛ kale olu fila u denmisɛnma fila de tun taa ne ka kalanyɔrɔ la arayida la n'u ye mankan wuli mɔgɔ b'a ko k'u gɛn ɛ ni i kɛra ŋana ye ala y'i k'a ye mais kana ɲinɛ kɔrɔlenw kɔ aha ee ala k'i sara ala k'i sara ɔ o la c'est à dire ni an bi tan de ye ni thiam fatura mais an bɛɛ bɛ sa bɛɛ de bɛ sa alors mais n'i y'i yɛrɛ nɛgɛn yan i kelen dontɔ dingɛ kɔnɔ i kelen dɔrɔn de bɛ taa yen tuma na an bɛ fɛ denbatigiw minnu mago bɛ alijinɛ na i janto i ka denbaya la denbaya tiɲɛna t'i jeni dɛ mako ma k'a la de b'i jeni n'o tɛ kira dɔw dɛsɛr'u denw na o kira dɔw dɛsɛra u denw na ɔ n'i dɛsɛra ala b'a dɔn e dɛsɛra foyi t'i kan nka ka denbaya bila a sago la i denmuso mana bɔ i ka so kira ka kuma na sɔla salam a bɛ jɛnɛya o jɛnɛya kɛ hali n'a sɔrɔla i su don o jɛnɛya jurumu bi di e ma i den yɛrɛ b'a ta ta kuranɛ de y'a fɔ naktub ma qaddamu wa asarahum ɲɛmɔgɔw ye min labɛn u yɛrɛ ye an b'o sɛbɛn u ye ɲumanya min kɛ diɲɛ na yan an b'a sɛbɛn wa asarahum u taara k'u nɔ min to an b'a sɛbɛn u y'u den min kalan ala ka diinɛ na n'o bɛ ka ala ta kɛ bi ah. o mana baraji min sɔrɔ an b'o ɲɔgɔnna di bangebaa su ma kaburu kɔnɔ ma qaddamu wa asara ah. eh. i ye denjugu minnu lamɔ ka bila mɔgɔw la yan u bɛ dɔrɔgu ta maa tɛ se ka sunɔgɔ eh ma qaddamu wa asarahu i ye min o denjugu ninnu hali n'i su don olu kɛ o kɛ ka sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ jurumu min bi di u ma o ɲɔgɔnna bi di e yɛrɛ ma kaburu kɔnɔ eh ma fa i n'a mɛ fa an karamɔgɔw bi yan lahara u ka ɲininkali ka gɛlɛn ala kira de y'a fɔ a ko cogo di tuma min na a ka fatuli sera n ye nin fɔ siɲɛ caman a kasira ala ko jibirila ma kira ɲininka a bɛ kasi mun na a satɔ don ka na ne ala de yɔrɔ a bɛ kasi mun na mais ala b'a kasi kun dɔn ka tɛmɛ jibiri ka tɛmɛ kira yɛrɛ kan mais jibirila nana a ko ko ala ko ka n'i ɲininka ko i n'ale de bɛna ɲɔgɔn kunbɛn i bɛ kasi mun na a ko n ma kasi saya ɲɛsiranɲɛ na ni ko gɛlɛyara ne de b'a ɲɛnabɔ ne de b'a fɔ mɔgɔw ye a y'a kɛ tan a kana a kɛ tan ni ne sara n m'a dɔn o bɛna kɛ cogo min na ko ala ko jibirila k'a k'a hakili jigin kuranɛ aya dɔ la ko anw ye e muhamadu ci wa i kɔfɛ ne ala bi n janto n ka diinɛ la o yɔrɔ la alakira sɔsalam a ko eh, dɔnnibaaw

wahum bihim zayim wa lahara don karamɔgɔ kelen tɛ siratu tigɛ i tile ni kunfin minnu tile bɛnna fo ala k'i ɲininka i ye mun f'u ye i y'u bila mun na i yɛrɛ ye mun k'u ɲɛ na karamɔgɔw ka ko man nɔgɔn dɛ an k'an janto nin na ala ko a ma innama anta munzirun wa likuli kawmin hadi mamadu e ye ciladen de ye ko i ka mɔgɔ bagabaga ka bɔ juguman na nka ni ne nana ni jamakulu o jamakulu ye n bɛ hadi di u ma o bɛ tiɲɛ f'u ye n ma sɔn nka a ma fɔ n ye la ala ko ko n b'o bali a b'o bali
kerecɛnkan de don mais kerecɛnkan ɲuman de don a bɛ don silamɛya kɔnɔ o ye jumɛn ye janna janna ko atɔriku ilal jannati jannatun u b'a kuma surunya ko janna janna c'est à dire k'a fɔ ne bi sira ɲini ka don alijinɛ na o sira in baara kɛtɔ ka taa alijinɛ na dɛ k'o yɛrɛ ye alijinɛ de ye diɲɛ na yan o kɔrɔ ye di ne sigiɲɔgɔnkɛ muso bɛ n bolo ne ko ne mago bɛ alijinɛ na a n ko n y'a bila n ye alijinɛ daminɛ parce que n'a cɛ kun bɔra a kalama an bɛ ɲɔgɔn fa walima an bɛ ɲɔgɔn lebu kumana alijinɛ daminɛna wari b'i kunna i balimaw dɛsɛlen don i ko i bɛ alijinɛ sira ɲini i y'i miiri aa ne balima dɛsɛlen don se bɛ ne ye i ye malo bɔrɛ fila ta i seko ye min ye k'o d'a kan ka t'o d'a ma ko o de ye alijinɛ ɲinitɔ k'o yɛrɛ de ye alijinɛ ye n'i ye jɛnɛya dabila i ma alijinɛ daminɛ yan sinon sida tun bɛ t'i faga i bɛ t'i ka muso tɔw faga a ka so alijinɛ sira yɛrɛ de ye alijinɛ ye mais an banna o de la karamɔgɔw an bɛ karamɔgɔ dɔ de dalen kunna yan an m'an ka foyi fɔ yan bi n'an yɛrɛ tɛ karamɔgɔw nata in ti foyi ɲɛ hali n'ala ye miliyari d'i ma a ka ban walima i k'i kɔ don a la u bɛ tila k'a fusuka i kɔ yan i kelen bɛ ala bolo kaburu kɔnɔ sidina ali ko c'est-à-dire k'a fɔ ko ne mago tɛ diɲɛ na ko o kɔrɔ tɛ i kana sankanso jɔ o kɔrɔ tɛ i kana pan kɔnɔ kan o kɔrɔ tɛ i kana duloki ɲuman don ko mais n'i ye se sɔrɔ o tɛ kojugu ye dɛ ko kana to se de k'e mara n'ala ye se k'i ye ko i k'i ka se de mara mais kana to se k'i mara mais k'a fɔ ne bɛ siran ala ɲɛ ah. na n ka duloki kolonninw don ne bɛ siran ala ɲɛ na n ka na n ka dumuni jugu dun e ma ala dɔn ah. ala bɛ barika da de wa amma bi ni'mati rabbika fahadis ala ye hɛrɛ min k'i ye fo i k'a jira ala la ah. ko i ye nin kɛ n ye wa ala a filɛ dumuni duman dun i k'i sigiɲɔgɔn sɔn dumuni duman dun i k'i balimaw sɔn so ɲuman jɔ i k'i balima dɛsɛbaatɔw bila i kɛrɛfɛ ko o ti ala ɲɛsiranɲɛ tɛ duloki kolon don ye dɛ ko setigiya kan'a to se de k'e mara n'ala ye nafolo d'i ma a kan ka taa sira min fɛ a t'o fɛ kumana n tɛna kuma janya bilen nin kɛnɛ in kan ala b'a dɔn hali ni ne ma kuma cɛmu a n'a fa n'a ba ee ba ta tun ka jugu cɛmu ta ye eh, cɛmu ko n ma k'a b'a fɔ de fo ka sirifila de k'a la a ti tele foyi filɛ ni sirifila tɛ hayidara kanu ah. kumana an bɛɛ bɛ taa tan de mais n'an min sɔnna sɛtanɛ k'an nɛgɛn an ka sa ka bɔ nin diɲɛ banta in na ka taa lahara banbali la dekun kan an ka jamana bɛ sira min kan bɛɛ ɲɛ b'a la i bɛ fɛn o fɛn mɛn karamɔgɔ dɔ ka kutuba karamɔgɔ dɔ fa neni kan kabini e mɔgɔ min bɛ seli o kɔfɛ i y'a dɔn i ka seli man ɲi i y'a dɔn alimami ka seli man ɲi alimami kɛtɔ ka kutuba kalan kunfin yɛrɛ b'a dɔn ko nin kan tɛ ala ma bilen a kan bɛ mɔgɔ dɔ de ma a bɛ dɔ tigɛ la wuli ka taa seli yɔrɔ wɛrɛ ala tɛ yen bilen ala bɔra yan bon n'an taara ten a man ɲi bɛɛ n'i ka taabolo de don mais e bɛ ka k'i ta kɛ ko ne ta ti kɛ o fana ka gɛlɛn dɛ ah, ah? eh, sinon diinɛ na mali yɛrɛ diinɛ kɛlɛ bɛ min hali kɛlɛ t'anw ni kerecɛnw cɛ hali kerecɛn n'i y'a niniya i bɛ taa janɛmɛ kɔnɔ wulibali don mais ala ko ale m'an ladi fiyewu mɔgɔ minnu ka tɔɔrɔ m'an sɔrɔ an ka u ka hakɛ t'u bolo o bɛ kuranɛ kɔnɔ hali kafirifin bolisɔnna n'a ka tɔɔrɔ ma s'i ma ala y'a haramu i ka tɔɔrɔ ka s'a alors janko sila anw minnu ko an ye silamɛw ye kɛlɛ ye mun ye i bolo minɛ i bolo jigin i y'a dɔn an tilal'o la an y'o bila buwa dingɛ kɔnɔ o ti bɔ bilen o an y'o fɔ karamɔgɔ bɛɛ ye a ye diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bolo minɛ ko t'anw ka diinɛ na bolo jigin ko t'a la nkalon don nkalon don a sɛbɛn tɛ yɔrɔ si ko kira ko an k'an bolo minɛ a sɛbɛn tɛ yɔrɔ si bila amri ko kira ko an k'an bolo jigin n ko ni ne y'a sɛbɛnnen ye don min na ne bi wajuli haramu o don fo n ka sa boloko kuma an y'o di karamɔgɔ bɛɛ ma an mago b'a la dɔrɔn u ka n'o d'an ma an k'an da dɛ mais duw farala o la yan n'u yɛrɛ tora a la yan galonfin jɛnɛya bɛ ka ka kɛ kɛlɛ t'o la bolo an t'a dɔn an bɔra ala ka sira kan a fɔra e de bɛ ɲininka lahara i bolo tɛ dɛ e de don nin ko ale ye tijaniya ye marhaban bik i taare taare kɛ i ka bagijɛ fɛnsɛ n'i t'a fɛnsɛ ne ka da la kaban kɛlɛ bɛ min min ka jugu n'i nana fɛnsɛ ne ka da la ne ma da la siramacani yɛrɛ bɛ s'o ma dɛ a fɛnsɛ i ka yɔrɔ la i kana wuli bilen bɛɛ n'i ka ala sɔrɔ sira de don e ko ye kadiriya ye bisimila nin ko ale ye sunamɔgɔ ye bisimila nin ko ale ye wahabiya ye bisimila e ta ye jumɛn ye ha sɛbɛn ye haramu ye ah non sɛbɛn y'i ka haramu de ye o tuma na ne to yen n ka n da sɛbɛn kan ka dufa fa mais kɛlɛ ye min ye n'i ye dɔ bɔ ko hɔn aa n ye kɛlɛ tigɛ ne ka sɛbɛn bɛ n kun ne tɛna a d'e ma ne ka nasi bɛ n kun ne tɛna a d'e ma e ko nasi man ɲi alihamudulilayi an ka taa fɛ kɛ mais nasi sɛbɛnna bi tan sɛbɛn sɛbɛnna bi tan e tɛ ala nɔfɛ bilen dɛ karamɔgɔw an ka sabali ne y'a fɔ ne ye nin fɔ siɲɛ caman jamana in fantan jamana de don n'ala ye warinin nɔgɔya min ye ka bɔ arabuw fɛ yen i t'a minɛ n'u ko i ka min kɛ o kɛ mɛ a to i n'i balimaw ka bɛn kan'a to i n'u ka fara i ka warinin minɛ i ka balo o tɛ baasi ye o mɛ a kɛko dɔn k'u kan'i ka sinji tigɛ o ka jugu i bɛ ka min fɔ ye karamɔgɔw ne tun bɛ fɛ ka nin de fɔ ye lahara ala bɛ an ɲininka fana a ye tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye an sera yɔrɔ ma sa jamana ɲagamina fo tiɲɛ ka fɔ karamɔgɔw ye karamɔgɔw fana ka wulibali fɔ faamaw ye ani fantanw i garisigɛ bɛ ala de bolo mɔgɔ bi nin de fɛ i garisigɛ bɛ ala de bolo ne min bɛ ka k'a fɔ ni kuranɛ bonya cɛ ani ala ka se cɛ faama si ma mali mara yan ko ko dɔ kɛra min man ɲɛ ni ne hayidara ma wuli ka t'i fɛ yen nin bɛ jamana kɔnɔ a y'a kunbɛn ala bi ne seereya wa n y'a fɔ n ka wajulikɛyɔrɔ bɛɛ la n ti fɛ ka ne yɛrɛ ye mɛ ala ye n jir'u la ne bɛ yen n t'u ka to dun n t'u ka ji min n t'u ka mɛrisi la mɛ n bɛ ka ka balo n'an tora ala kɔfɛ bilahi ala b'an bɔ ala b'an bɔ foyi tɛ se ka jamana in dilan yan ye silamɛ jamana de ye i n'a fɔ fɔcogo la bɔn mɛ karamɔgɔ cayara ni bɛɛ ye tiɲɛ fɔ o bɛ nɔ min bɔ bilahi sɔrɔdasi ka mugu tɛ se k'a bɔ a tɛ se n ko kira nana ka dulɔ ban makan ka boli ban makan a kelen a kelen alors mɛ karamɔgɔ joli bi yan caman bi yan ni bɛɛ jɔra ala kɔfɛ bi mali in bi yɛlɛmɛ mɛ fo an ka diɲɛ ninnu ka dufa kɔnɔ ta kɔ ala ta bi an ti diɲɛ wari kɔ dɛ an bi diɲɛ aw de ta kɔ ala bɛna n'a ta ye ala bɛna n'a ta ye dɛ a y'i ta to yen bilahi n'an tora ala kɔ ala bɛna n'a ta ye mɛ n'an kɔrɔtɔra o kɔrɔ sa an bɛ taa don donbali la an bɛ taa kɛ jɔn ye i yɛrɛ ta t'i yɛrɛ ye bilen minnu bɛ wari d'i ma i b'olu de ta lase a tɛ kun i la i ka dɔ wɛrɛ fɔ an balimakɛ dɔ tun bɛ burukina karamɔgɔba don a kalanna suraka jamana na diplɔmeba b'a bolo surakaw y'a bila ka na k'u ka mabusu ye mɛ ale mɔgɔya ka d'a ye tiɲɛ yɛrɛ la a b'u ka sira kan koyi mɛ n'a balima min ka fatuli kɛra a bɛ taa fara olu kan k'u ka janaja kɛ u b'a wele saraka bɔ la a faso denw de don a bɛ taa saraka bɔ yɔrɔ la o yɔrɔ bɛɛ u ye lɛtiri sɛbɛn k'a ci surakaw fɛ yen ko a kɛra bida mɔgɔ ye k'a bɔra silamɛya la bilahi u ye lɛtiri ci k'a gɛn ka bɔ a pilasi la ko a y'a bila ala kama ale bi sa suna na mais ale ka sinji ti tigɛ mais a ye ɲininkali kɛ bi a bɛ cogo di a bɛ jate miliyɔn caman tigiw fɛ bi n'i tora ala kɔ ala ala b'i dɛmɛ an ka to ala kɔ dɔrɔn mais an k'an jija an ka tiɲɛ fɔ mɔgɔ ye n'o tɛ tiɲɛni kɛra dɛ ko bɛ ka kɛ bi mali yɛrɛ tɔgɔ la an mɔkɛw tɛ dɛ n'i y'an faw wuli bi u b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ ko diɲɛ wɛrɛ nana ko nin tɛ bɛɛ ɲɛ b'a la julankolonw bɔra yan cɛkɔrɔba di julankolonw ka dɔn kɛ ko sabari wa mun ka karitiye bɛɛ wuli k'a jɔ mais a cɛkɔrɔba bɛɛ bɛ misiri kɔnɔ ni karamɔgɔw tun ye tiɲɛ fɔ misiri kɔnɔ mɔgɔ ninnu ye ko fila de don n den ne kɔni ta ye n ka du ye ni n sara a banna nka yanni n ka sa i bɛ yɔrɔ wɛrɛ ɲini walima i k'a to n da la eh, mais ni cɛkɔrɔba dɛsɛra o la i b'i labɛn jahanamɛ de fɛ eh. a y'i kisi ni karamɔgɔ min y'i nɛgɛn o ka jugu ibilisa ye bilahi mais a tɛ se ka sɔsɔ o sɔsɔcogo si t'a la sɔsɔcogo t'a la nin de kɛra an ka fɛnw na yan bida bida bida bida

ko yala ka tapi bila misiri kɔnɔ ka seli ko a bi bɛn wa ko suna don wa mun don a ko bida don ko kira ka ɲɛnamaya bɛɛ kira ma seli dɛbɛ kan a ma seli tapi kan a ka misiri kira ka misiri bɔgɔ de kun don riwaya minnu b'a a walawala olu ko bɛlɛ de kun b'a kɔnɔ bɛlɛ misɛn kira ma seli tapi kan a ka ɲɛnamaya kɔnɔ a ma seli dɛbɛ kan a ka dɛbɛ ma deli ka fɛnsɛn a ka misiri kɔnɔ fo ka taa kira bɔ yen ka bokariw bɔ yen ka usumaniw bɔ yen ka aliyu bɔ yen ka umaruw bɔ yen ni a ka haramuya nin si ma seli dɛbɛ kan ala kira ka misiri kɔnɔ a ye bukari lajɛ kira tun bɛ seli a tɛ ni sanji nana sanji bɛ don misiri kɔnɔ parce que sebe faraw de kelen bɛ k'a bili mais silamɛw bɛna seli o bɔgɔlama de la k'u ten da ko kira ten tun bɛ fa bɔgɔ jima de la a bɛ wuli n'a ye sujudu la ko n'i ye tapi fɛnsɛ ko bida don ibn taymiya de y'a fɔ mais alimami maliki delila ka mɔgɔ dɔ minɛ a nana fɔ a ye ko karisa ye tapi da misiri la kɔnɔ k'a bɛ kɛ ka seli imam malik k'u ka taa don kaso la o bida an bɛ taa la nin ni tapi yɛrɛ tɛ misiri kɔnɔ maa mago b'a la suna ye tiɲɛ ye suna bɛɛ tɛ se ka kɛ koyi an b'an ɲɛ tugu dɔw kan an bɛ ɲɔgɔn mara ten yanni an ka se ala ma o ye wulibali ye dɛ ne ye sunamɔgɔ ye ne ye sunamɔgɔ ye ne ne yɛrɛ hayidara ye sunamɔgɔ de ye mais suna kira tun bɛ tafe de siri ne yɛrɛ taara hiji la san dɔ la ne ye tafe naani san ka na makan ye aa ne muso y'a a kɛcogo yira n na ne y'a siri olu ye yɛlɛ daminɛ ne ko ne tɛ bɔ ni nin ye ne ye n da bɔ ka an na jɛn nin suna in kɔ aa sunamɔgɔ suna caman b'an yɛrɛ fɛ yan mais an ma tafetigi y'u la fɔlɔ dɛ suna bɛɛ tɛ se ka kɛ koyi an ka misiriw lajɛ n'i bi seli n'i bɛ na misiri la ka miiri yɔrɔ jɔ sabara bɔ sabara bɔ an karamɔgɔw bɛ yan ka sabara bɔ ka don misiri kɔnɔ kira ma deli ka seli abada ni sabara t'a sen na a ka misiri hɔrɔma in kɔnɔ don dɔ la de a ye samara bɔ a sen na k'a to seli la silamɛw y'o ye min kɛ silamɛw fana ye samara b'u sen na mais a ye salamu bila a ko munn'u y'u ka samara bɔ a ko wa parce que an y'a ye i ta bɔ a ko jibirila de nana fɔ ne ye ko ne natɔ ta dala nɔgɔ la n ye n ta b'o de kama ah, ah, mais diinɛ in ka nɔgɔn dɔ ka sɔsɔ kɛ cɛ ti fɔ mɔgɔ ye o dɔ ka sɔsɔ mais an ka misiriw kelen filɛ palais ye palais mais kira tun bɛ seli a ta bɔgɔma de kɔnɔ fo sahaba dɔw bɛ yen n'u tun bɛ taa ala ni eh, a bɛ sofe ko ni kira ka ɲɛfɛla ko n'a kun kalayara k'u tun b'a bɛlɛ de cɛ k'a ko ka nɔgɔ bɔ a la ka sɔrɔ k'a bila a ten bɛ turu o de kan silamɛw natɔ misiri la k'u dɔw tun bɛ bɛlɛ de k'u ka fini kunkolo la n'u sera u b'a bɔn u ɲɛ u ɲɛ u ɲɛfɛ pour que u ten kana na da dugumakolo kalaman kan ni ala kira ka misiri ye o bɛ ji nin bolo ya bi jɔni ni bidaya don bidaya de tɛ fan bɛɛ fɛ ɔ min tɛ bidaya ye a b'a janto la seydina ali bangena nin kalo in na asadulahi ghalib ale de bangena nin kalo in na arajab kira somɔgɔw ka ko a y'a seko k'a la jabate bi yan don o don b'o fɔ a ye n ko n tɛ siya ye dɛ an tɛ siya ye an tɛ kɛ siya ye nka an bi sa ala kira bɔnnaw kanu na fo kaburu kɔnɔ cɛ min sara ten de Aha.

i ka don dɔ ta i k'an wele an ka t'i ka so ni dakurunya fila min bɛ an ka taa fɔ o daminɛ ya yanni san kuma cɛ i bɛ ala jɔyɔrɔ ye a y'a faamu wa kalo in kana sa dɛ an invite i ka da la ko Seydina Ali bangena voilà ayi ne fɛn o fɛn bɛnna ma Seydina Ali bangena tile tan ni saba de an kan k'an janto nin de la senw dara nin de kan ka ala kira somɔgɔw dogo kɔli kɔli kɔli a tɛ se ka mɛn maa si da e ka misiri jɔra mɔgɔ minnu fa ka kuma na e ka misiri jɔra mɔgɔ minnu mɔkɛ ka kuma na olu denw tɔgɔ tɛ se ka fɔ n'i y'a fɔ dɔrɔn ee siya don siya don o kuma na a y'a kɔlɔsi dɛ kira somɔgɔw kanu yirali n'o ye siyaya ye o kuma na diinɛ wɛrɛ tɛ yen siyaya kɔ wulibali don dɛ a y'a a ye a y'a janto nin kuma in na ni maa o maa sera ka alakira bɔnna ninnu ka bangeni dɔ ta k'a nisɔndiya k'i ka so bilahi kalo saba n b'a d'i ma yɛlɛma bi don aw ka so i k'a lajɛ a y'a kɔrɔbɔ seydina ali b'a la n'i sera k'o ta hasanu b'a la n'i sera k'o ta huseini b'a la n'i sera k'o ta fatimatu b'a la n'i sera k'o ta y'a dɔn an bɛɛ jɛn bɛ kira la muhamadu sallallahu alaihi wa sallam o ye mawuludu ye an bɛɛ b'o kɛ ɔ mais kira bɔnna dɔ ta dɛ i k'o jira ala la a b'o min kɛ suna tɛ dɛ a ti suna kɛ dɛ a bɛ farida de kɛ seli y'a ma farida ye cogo min na kira somɔgɔ ninnu bonyani y'a ma farida ye ten ala de y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ kul la as'alukum alayhi ajran illa al mawaddata fil qurba ala ko kira ma mɔgɔw de nana kira fa eh, sigi ko i ɲɛna ma ne tun bɛ sonyɛni kɛ i ka kuma kama n sera ka bɔ a la ne tun bɛ dulɔ min i ka kuma kama n bɔra a la c'est à dire ɲumankɛlaw nana u ye kira sigi ko an k'an ka mun k'i ye eh, eh. ale ye kira de ye yamari t'a bolo o yɔrɔ bɛɛ jibirila jiginna a kan ko qul muhamadu a f'u ye la as'alukum alayhi ajra ko i ti sara ɲini i ka kiraya la ko nka i bɛ fɛn kelen min ɲini silamɛ bɛɛ fɛ el mawaddata fil qurba k'u ka k'i somɔgɔw fɛ nin ye kuranɛ aya de ye a ye kɛ kira somɔgɔw fɛ mais nin de dogora n'i ye kira somɔgɔ tɔgɔ fɔ dɔrɔn wuli bi k'i kan i fa bi neni i ba bi neni ee a tɔgɔ ye di siya don a ka wari bɛ bɔ iran a ka wari bɛ bɔ berusi o na fɔ bɛɛ ma anw b'a di lubunani ma anw b'a di iran ma min b'anw bolo ala m'anw dɛsɛ ka se suraka ka wari ma anw ma s'a ma nka an bɛ sa maa tɛ se k'an décourager dɛ wa fɔlen y'a yɛrɛw ye diɲɛ ni lahara de bɛ sɔrɔ nin somɔgɔw kanuni na kuma jɛnyana kuma jɛnyana mais a bɛ nin fayida fara a ka kow kan arajaba ye kaloba de ye wallahi alakira cɛ min y'a ɲɛ suma o bangena nin kalo in de la o de la don o don u bɛ ɲɔgɔn sama hadisa dɔ nɔfɛ ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko n bɛ taa ka fɛnba fila to a bolo ko ala ka kuranɛ ani ne somɔgɔw u ko k'o man ɲi an ko jumɛn ka ɲi ko n bɛ taa ka fɛnba fila to a bolo ala ka kuranɛ ani n ka suna ɛ an ko tuma est ce que ninnu u ye kalan yɛrɛ faamu wa suna ye mun ye suna ye kira kɛwale n'a fɔta ni kɛta de ye jɔni b'o dɔn ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan a ni min sira dilan kelen kan a ye min denmisɛnninma lamɔ asadullahi ali ibn abi talib maa si tɛ n'i ko suna o ye kira somɔgɔ ye o de koyi direct direct maa si tɛ alakira dɔn ka tɛmɛ ali kan ale de y'a dulɔkintan ye dulɔki t'a kan na ali de y'o ye a bɛ sa fɛ a ka so a ye kira somɔgɔw a y'u kɔrɔta ala b'aw kɔrɔta a kana neni a bɛna neni dɛ a fa bɛna neni a ba bɛna neni u bɛna mɔgɔw sara fana k'u k'a neni mais neni bɛ mun tiɲɛ ala bɛ mɔgɔ min ɲɛ juguya bɛ mun tiɲɛ karamɔgɔw n'a ye kira somɔgɔw bila ala b'aw bila dɛ a y'u kɔrɔta de fo a ka ye k'a fɔ i b'a kɛ gundo la ne b'u fɛ o tɛ de a jira ni kanu ye dusukun labɔ gundo tɛ se ka kɛ i mana jarabi maa o maa na ni sanji m'i gosi ye fiɲɛ na wuli k'i t'u ka da la ye a y'u kɔrɔta de n b'a kɛ gundo la o t'a la dɛ ɛ makan lajɛ kɛ n'an taara hiji la yɔrɔnin dɔ bɛ yen n'an sera yen dɔrɔn an bɛ boli k'an pan k'an kɛ tan kɛ tan k'an kɛ tan bɛɛ b'o kɛ cɛw k'a yigi k'a panpan n'i taara i b'o de kɛ mais mun y'a mun na min na kira ni sahabaw a nana fɔ kafiriw ye ko madina ji y'u bana ko tɔ si t'u la bilen kira ko bon n'a sera yan a k'a yira ko tɔ b'an na n'o kɛra silamɛw b'u goya ka an pɛrɛlen don o kɛra ma hali sisan hiji la o bɛ yen kumana kira kanu fo k'a kɔrɔta a denw k'u kɔrɔta a bɔnnaw k'u yanga ala b'a yɛrɛw yanga diɲɛ na yan ni lahara n bɛ kuma surunya cam ne n'a fa ɛɛ cam ne ni a fa ka don ɲɔgɔnna kɛra juma misiriba la u ye ko da n yɛrɛ kan dɔɔni nka ne yɛrɛ b'a dɔn n joba t'a la donc eh, parce que n'i y'i bila ko dɔw la ko dɔw fana b'u bila i la koyi o ye tiɲɛ ye an jara kini b'a dɔn eh, yanni ko ka faamu an ko seli tɛ silamɛya ye n ko balaw bɛɛ wulila yan de mɔgɔw bolo ko n'i selila dɔrɔn i kɛra silamɛ ka sɔrɔ nkalonfin misiri bɛ bin i kan i bɛ taa janama ne ko juma ne tun bɛ seli juma misiriba de la an fa o y'a sɔrɔ an fa bɛ balakale seliba de sera u y'a fɔ juma misiriba mikoro la k'u b'a ɲini silamɛ o y'a sɔrɔ nin ka dɔgɔ k'u b'a ɲini silamɛw fɛ ko camu ko camu ka lahiya ko ni min bɛ se ka kɛmɛ di min bɛ se ka duuru di pour que ka lahiya ɲini ka di camu ma k'a fɔ ka d'a kan ko camu ma lahiya sɔrɔ ko bon ko silamɛw ni min bɛ se ka min di o y'a sɔrɔ o y'a sɔrɔ denmisɛnninya fana ye fa dɔ ye quoi ne yɛrɛ b'o yafa deli ne dusura ka mikoro minɛ n ko deli man ka kɛ camu ɲɔgɔnna ye misiri kɔnɔ yan maa min y'a ka diɲɛlatigɛ bɛɛ kɛ ale de bɛ misiri waajuli kɛ saga kɛmɛ ma d'a ma mugan ma d'a ma fo mɔgɔw de b'u jɔ ko ka saraka deli ko ka lahiya ɲini camu ye n ko walahi nin man ka kɛ aa a don ne na o nka min ko n ye saga kelen di min ko n ye fila di aa lahiya fagara dɛ an bɛ fɔ wulibali dɔw ka fɔ hali ni ne jalaki don ne kɔni y'a fɔ ne n'a fa ye ɲɔgɔn dɔn sira de fɛ o de la ne sisumana fa ko n ye n ka so bi yan wala asilamu an ka tiɲɛ fɔ karamɔgɔ an ka tiɲɛ fɔ tiɲɛ ti an garisigɛ nagasi a bɛ dɔ fara a kan mɛ kira somɔgɔw a y'u kɔrɔta sidina ali ko an baw de ka teli nin fɛ kojugu e ma ye barika min b'u la a ti cɛw la ɛ wulibali don dɛ komi i y'a sara ne la ne bɛ n ta daminɛ juma la juma nata ye alihamudulilayi n bɛ sidina ali ta kɛ aa sirikɛ ko a bɛ sidina ali ta kɛ juma kumana an baw a b'a lajɛ hali a ti kɛ jamakoba ye koyi i bɛ mɔgɔ dɔw wele karamɔgɔ dɔw wele dɔrɔn k'i teriw wele ka na ko sidina ali bangena walima fatima bangena walima nin kɛra n kɛlen na ala la kalo saba de b'i bolo i k'a lajɛ aha sen de dara ninnu kan fo an ka sen wuli sirikɛ ko ko juma don ale b'a ta kɛ n'o y'an balolen sɔrɔ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen sidina ali ka bangeni siribikɛ ko juma a b'a kɛ